Dia dhaoibh a chairde agus fáilte isteach inniu ag na físeáin ceardaíochta. Tá súil agam go bhfuil sibh go maith sa mbaile. Sé cineál fuar anseo anois i dTobar Áine inniu.

Tá sé ag tíocht i mo threo. Céard ba cheart dom a dhéanamh meas tú? Meas tú cheart dom rith? Ach níl mé ach ag magadh. Sin an tionscadal atá agam dhaoibh inniu. Tá muid ag déanamh díneasár as plátaí páipéir, rollaí páipéar leithris. agus rud beag dath. Fan liom agus tosóidh muid. Teastaíonn, rollaí pháipéir leithris, pláta pháipéir, cairtchlár daite, siosúr, scuabanna, péint, gliú, spúinse. Tá muid ag goil an díneasár a dhéanamh inniu. Mar sin tá muid ag goil dhá leath a dhéanamh gon phláta seo. Faigh an siosúr agus gearr trasna díreach gon phláta. Má tá duine fásta in aice libh, déanfaidh an duine fásta an gníomh seo. Nuair atá an pláta gearrtha i leath agaibh, tá sé in am an phéint a úsáid. Tá mise ag goil dath glas agus dath buí a úsáid ar na plátaí. Faigh an scuab agus beidh muid in ann a ghabhail leis an bpéint. Tosóidh mé ar an gceann buí. Nuair atá an ceann buí déanta tá muid in ann an dath glas a úsáid. Tóg go deas réidh an céim seo agus clúdaigh an pláta uilig ar fad leis an bpéint. Fág go leathaobh an dá phíosa den phláta nó an dá leath agus nuair atá sé sin ag triomú, le triomú, tá muid ag goil na rollaí pháipéir leithris a phéinteáil anois. An rud céanna arís, ceann le dath buí agus an ceann eile le dath an glas. Mar seo, má fheiceann sibh.

Mar a fheiceann sibh anseo leis an drioball a tharraingt, is féidir aon chruth a úsáid. Agus déanann muid an rud ceanna céanna anois ar an gcairtchlár glas. Rinne mé cruth cineál cosúil le ubh leis an drioball don gceann seo. Nuair atá sé seo déanta agaibh tá sé in am iad a ghearradh amach arís leis an siosúr. Má tá duine fásta ann, déanadh an duine fásta an céim seo. Bígí cúramach. Anois nuair tá na cruthanna nó an cloigeann agus an drioball gearrtha amach agaibh, iontaigh na páipéarphlátaí bun os cionn, cuir rud beag gliú ar thaobh amháin agus greamaigh an cloigeann. Ansin ar an taobh eile. Ceanglóidh muid nó cuirfidh muid i bhfastós an drioball. Arís, rud beag gliú a úsáid agus brú síos go maith an drioball ar an ngliú. Anois, déanann muid an rud céanna leis an páipéarphláta a chuir muid dath glas air. Agus an rud céanna arís, úsáid an gliú agus cuir i bhfastós agus brú anuas an cloigeann air. Agus an rud céanna a dhéanamh leis an drioball. Rud beag gliú a úsáid arís agus an drioball a bhrú anuas go maith ar an ngliú. Anois,

agus ansin anuas ar an páipéarphláta. Ní gá iad go spotaí a úsáidfidh sibh, tá sibh in ann aon mhaisiú a dhéanamh ar seo. Agus anois an rud ceanna céanna a dhéanamh leis an dineasár buí. Maith sibh, sin an céim críochnaithe againn. Breathnóidh siad ar an gcaoi seo nuair atá sé críochnaithe. Anois, tar, faigh marcóir agus tarraing súil mar seo ar an dá dineasár. Agus ná déanaigí dearmad, bíonn béal mór nach mbíonn ag an dineasár chomh maith. Tá na línéirigí seo agus déan an rud céanna mar seo ar an dá dhíneasár. Anois tá muid ag goil na cosa a dhéanamh gon díneasár. Faigh an páipéar leithris an rolla agus gearr ina dhá leith an dá rolla. Nuair atá sin déanta agaibh. Tóg ceann acu, agus ar tosach an rolla, gearr síos le siosúr líne, ní gá dul chomh fada leis an bpoll an líne seo ach ceathrú den bhealach, agus díreach os comhair an chéad ghearradh ar chúl an rolla, gearr síos píosa eile, mar sin. Aye, cinnte. Agus déan é seo leis an cheithre rolla. Anois tá muid ag gol an díneasár a chur i ngreamú gon rolla. An áit atá an rolla gearrtha agaibh brúigh síos an páipéar phláta. Má chuimhníonn sibh tá dhá ghearradh déanta ar an rolla ceann ar thosach agus ceann ar chúl agus sin a chur i ngreamú an díneasár leis na rollaí. Agus déan an rud céanna leis an rolla eile.

Anois, tá sé sin críochnaithe againn, maith sibh! Buailigí isteach amáireach agus beidh físeán eile agaibh. Slán go fóill.